Róisín Bán agus Róisín Dearg le Mairéad Ní Ghráda Bhí bean bhocht ann fadó. Bhí beirt iníon aici. Róisín Bán agus Róisín Dearg na hainmneacha a bhí ar an mbeirt iníon. Bhí an t-athair marbh le fada. Bhí teach beag deas ag an mbean cois coille. Bhí gairdín beag ar aghaidh an tí amach. Bhí dhá chrann róis sa ghairdín. Bhíodh rósanna bána ar chrann acu, bhíodh rósanna dearga ar an gcrann eile. Gruaig ar dhath an óir a bhí ar Róisín Bán. Bhíodh rós bán ina gruaig aici sa samhradh. Gruaig dhubh a bhí ar an gcailín eile. Rós dearg a bhíodh ina gruaig ag an gcailín sin. Cailíní maithe ba ea an bheirt. Bhídís ag cuidiú lena máthair sa teach. Ghlanadís an teach di. Nídís na héadaí di. Bhíodh an teach chomh glan sin gur bhreá leat dul isteach ann. Nuair a bhíodh obair an lae déanta ag na cailíní, théidís amach ag súgradh dóibh féin sa choill. Bhí a lán éan agus a lán ainmhithe sa choill. Ní raibh eagla ar na cailíní roimh éan ná ainmhí ar bith. Ná ní raibh eagla ar éan ná ar ainmhí roimh na cailíní. Thagadh an giorria chucu agus d'itheadh sé bia as a lámha. Thagadh na héin agus sheasaidís taobh leo. Bhíodh na fianna ag léim agus ag damhsa ina dtimpeall. Ní bhíodh eagla ar an máthair nuair a bhíodh na cailíní amuigh uaithi, bhí 'fhios aici nár bhaol dóibh aon ní sa choill. Lá dá raibh na cailíní sa choill, chuaigh siad an-fhada ó bhaile. Tháinig an oíche. Bhí sé dubh dorcha. Ach ní raibh eagla ar na cailíní. Bhí fhios acu nár bhaol dóibh éan ná ainmhithe na coille. Shín siad ar an bhféar agus chodail siad go sámh go maidin. Nuair a dhúisigh siad ar maidin bhí ionadh mór ortha. Bhí leanbh álainn ina shuí taobh leo. Bhí éadach bán ar an leanbh agus mar a bheadh fáinne solais thart air. Rinne sé gáire leis na cailíní agus d'imigh sé. Ansin is ea a chonaic na cailíní an áit ina raibh siad. Bhí siad tar éis an oíche a chaitheamh ar bharr aille. Dá gcuirfeadh duine acu cor di i gcaitheamh na hoíche, Thitfeadh sí le haill agus mharófaí í. Rith na cailíní abhaile, d'inis siad an scéal dá máthair. 'Chuamar an-fhada ó bhaile inné, a deir siad. 'Nuair a tháinig an oíche, bhí sé dubh dorcha. Shíneamar ar an bhféar go maidin. Nuair a dhúisíomar, Bhí leanbh álainn ina shuí taobh linn. Bhí éadach bán air agus fáinne solais thart air. Rinne sé gáire linn agus d'imigh sé. Agus an bhfuil a fhios agat, a Mhamaí, a deir siad, bhíomar tar éis an oíche a chaitheamh ar bharr aille. Aingeal ba ea an leanbh sin, a deir an mháthair. Buíochas mór le Dia a thug saor sibh. Bainfimid a lán lán bláthanna le cur ar an altóir, a deir siad. Bhíodh na cailíní ag súgradh agus ag baint bláthanna sa samhradh, ach bhíodh sé fuar sa gheimhreadh. Is minic a bhíodh sneachta ann. Nuair a bhíodh na hoícheanta fada fuara ann, shuíodh na cailíní cois na tine sa chistin. Bhíodh an mháthair ag léamh dóibh. Bhí siad mar sin oíche amháin. Bhí tine mhaith mhór ar lasadh acu. Bhí uan beag bán ina luí ar an súsa ar aghaidh na tine amach. Bhí colúr bán ina shuí ar chathaoir agus é ina chodladh. Leis sin, chuala siad an bualadh ar an doras. Oscail an doras, a deir an mháthair. Pé duine atá ann, lig isteach é. Ní hé an oíche í seo le bheith amuigh. Rith Róisín Dearg go dtí an doras agus d'oscail sí é. Ní fear ná bean ná páiste a bhí amuigh ach béar mór dubh. Lig na cailíní béic. Rith siad taobh thiar dá máthair. Dhúisigh an tUan! Dhúisigh an colúr!
Ba-ba! a deir an tUan. Cú-hú-hú! a deir an colúr. Labhair an béar. Lig isteach mé, a bhean uasail! a deir sé. Táim fuar! Tá sneachta ar an talamh! Tá an fuacht dulta go croí ionam! Bhí trua ag an máthair dó. Tar isteach, a deir sí. Tar aníos chun na tine agus téigh tú féin. Ná bíodh eagla oraibh, a deir sí leis na cailíní, ní baol daoibh. Shuigh an béar cois na tine. Sheas na cailíní in aice leis. Tháinig an t-uan agus an colúr agus sheas siad taobh leis. Glanaigí an sneachta díom más é bhur dtoil é. a deir an Béar leis na cailíní. Ghlan na cailíní an sneachta de. Thosaigh siad a súgradh leis. Bhí an-spórt acu le chéile. Tá sé in am codlata, a deir an mháthair ar ball. Suas an staighre libh, a chailíní! 'Ach fansa anseo, a deir sí leis an mbéar. 'Téigh a chodladh duit féin cois na tine. Nuair a d'éirigh na cailíní ar maidin bhí an béar fós cois na tine. D'oscail siad an doras dó. Rith sé leis isteach sa choill. Tháinig an oíche. Tháinig an béar. Bhuail sé ar an doras. D'oscail na cailíní an doras dó. Tháinig sé isteach. Luigh sé cois na tine agus chodail sé ansin go maidin. As sin amach, thagadh an béar gach oíche. D'osclaíodh na cailíní an doras dó. Thagadh sé isteach. Luíodh sé cois na tine agus chodlaíodh sé ansin go maidin. Bhíodh an-spórt ag na cailíní leis. Théidís a marcaíocht ar a dhroim agus ritheadh sé timpeall na cistine leo. Bhí fiacla fada géara ina bhéal. Bhí ingne fada géara air. Ach ní raibh aon eagla ar na cailíní roimhe. Bhí fhios acu nár bhaol dóibh é. Tháinig an t-earrach. D'imigh an sioc agus an sneachta. Tháinig duilleoga glasa ar na crainn. Bhí bláthanna deasa sa choill. Bhí na héin a déanamh ceoil. Maidin amháin, labhair an béar. Slán agaibh, a chailíní maithe! a deir sé.
Caithfidh mé imeacht uaibh. Ní thiocfaidh mé ar ais go mbeidh an geimhreadh ann arís. Bhí brón ar na cailíní. 'Cén fáth a bhfuil tú ag imeacht? Cá rachaidh tú? a deir siad. 'Caithfidh mé fanacht sa choill! a deir an béar.
'Tá stór mór d'ór agus de sheoda curtha agam sa choill. Tá na fir bheaga ag iarraidh an stór a ghoid uaim. Bhí an talamh crua sa gheimhreadh ach tá sé bog anois. Tosóidh na fir bheaga ag cuardach arís.
Bhí na cailíní faoi bhrón. D'oscail siad an doras agus d'imigh an béar. Nuair a bhí sé ag dul amach, d'fhan píosa beag dá chraiceann ceangailte sa doras. Chonaic na cailíní rud ar dhath an óir faoin gcraiceann, ach níorbh fhios acu cén rud é. Sheas siad sa doras agus iad faoi bhrón. Slán leat! Slán leat! a deir siad. Níor chas an béar a cheann. Níor fhéach sé siar. D'imigh sé uathu i measc na gcrann. Bhí na cailíní a súgradh sa choill lá. Chonaic siad crann mór ina luí ar an talamh. Bhí rud éigin a léim anonn agus anall thar an gcrann. Níorbh fhios ag na cailíní cén rud é. Rachaimíd chuige, a deir siad le chéile, ní baol dúinn aon ní sa choill. Firín beag a bhí ann. Bhí féasóg fhada liath air, bhí bríste glúine air, bhí stocaí fada uaine air agus caipín fada uaine ar a cheann. Bhí an firín ag iarraidh an crann a scoilteadh. Cheangail an fhéasóg fhada sa scoilt a bhí déanta aige sa chrann. Bhí an firín a léim anonn agus anall thar an gcrann. Bhí sé a tarraingt agus a tarraingt. Ach níor fhéad sé é féin a scaoileadh saor. Chonaic an firín na cailíní. Lig sé béic. A rudaí móra gránna! a deir sé.
Ná bígí in bhur seasamh ansin, scaoiligí saor mé!
Rug na cailíní ar an bhféasóg. Bhí siad a' tarraingt agus a' tarraingt. Níor fhéad siad an firín a scaoileadh saor. Bhí gach aon bhéic ag an bhfirín orthu. A rudaí móra gránna! a deireadh sé, níl aon mhaith ionaibh!
Tá's agam cad a dhéanfaidh mé, a deir Róisín Bán. Thóg sí a siosúr as a póca. Ghearr sí an fhéasóg. Scaoil sí an firín saor. Bhí mála óir in aice an chrainn. Thóg an firín an mála. A rudaí móra gránna! a deir sé leis na cailíní. Bhain sibh píosa de m'fhéasóg álainn díom. Ná raibh maith agaibh! D'imigh sé uathu i measc na gcrann. Lá eile bhí na cailíní ag dul ag iascach san abhainn. Bhí slat iascaigh acu. Chonaic siad an firín ag léim anonn agus anall ar bhruach na habhann. Titfidh sé isteach san abhainn! a deir na cailíní le chéile. Lig an firín béic. A rudaí móra gránna! a deir sé.
Ná bígí in bhur seasamh ansin, scaoiligí saor mé! Cad atá ort? a deir na cailíní. Iasc mór atá do mo tharraingt isteach san abhainn, a deir sé.
Ná bígí in bhur seasamh ansin, scaoiligí saor mé!
Bhí slat iascaigh ina láimh ag an bhfirín. Bhí córda fada ceangailte den tslat. Bhí iasc mór gafa ag an bhfirín, ach bhí an córda casta ar an bhféasóg fhada liath. Níor fhéad an firín é féin a scaoileadh saor. Bhí an t-iasc á tharraingt isteach san abhainn. Rug na cailíní ar an bhfirín. Bhí siad ag tarraingt agus ag tarraingt, ach bhí an t-iasc ró-láidir dóibh. Bhí an firín á tharraingt isteach san abhainn! Bhí na cailíní a' tarraingt agus a' tarraingt, bhí gach aon bhéic ag an bhfirín orthu. A rudaí móra gránna! a deireadh sé, níl aon mhaith ionaibh!
Tá 'fhios agam cad a dhéanfaidh mé, a deir Róisín Dearg. Thóg sí a siosúr as a póca, ghearr sí an fhéasóg, scaoil sí an firín saor. Bhí mála mór seod in aice na habhann. Thóg an firín an mála. D'fhéach sé ar na cailíní. Tá m'fhéasóg álainn gearrtha agaibh! a deir sé.
Ná raibh maith agaibh, a rudaí móra gránna! D'imigh sé uathu i measc na gcrann. Lá eile bhí na cailíní ar an sliabh. Bhí an firín ina shuí ar charraig ann. Bhí éan mór os a chionn in airde, bhí gob mór géar ar an éan, bhí ingne fada géara air. Tháinig an t-éan anuas. Rug sé ar an bhfirín agus d'éirigh sé de'n talamh arís. Bhí an firín a' béiceadh. Ó, féach an firín bocht! a deir na cailíní.
Ná bígí in bhur seasamh ansin! a deir an firín leo. Scaoiligí saor mé! Rug na cailíní ar a chóta. Bhí na cailíní ag tarraingt agus ag tarraingt. Faoi dheireadh, scaoil an t-éan an firín uaidh. Thit an firín anuas ar an talamh. D'éirigh sé agus fearg mhór air. Tá mo chóta stróicthe agaibh! a deir sé leis na cailíní. Ghearr sibh m'fhéasóg álainn agus anois tá mo chóta nua stróicthe as a chéile agaibh! Nára maith agaibh, mar rudaí móra gránna! Bhí mála mór seod taobh thiar den charraig. Thóg an firín an mála agus d'imigh sé. Nuair a bhí na cailíní ag teacht abhaile chonaic siad an firín arís. Bhí sé ar a dhá ghlúin ar an talamh. Seoda a bhí aige, lán mála de sheoda breátha geala. Bhí na seoda leagtha amach ar an talamh aige agus é ag féachaint orthu. Bhí gach aon dath faoin spéir ar na seoda. Ní fhaca na cailíní riamh aon ní chomh hálainn leo. Stad siad ag féachaint orthu. Léim an firín le fearg.
Cén fáth a bhfuil sibh in bhur seasamh ansin? a deir sé.
An é is mian libh mo chuid seod a ghoid uaim?
Imígí! Rug sé ar chloch le caitheamh leo. Leis sin, rith an Béar Mór Dubh amach as an gcoill chucu. Tháinig dath an bháis ar an bhfirín. Sheas an béar mór dubh os a chomhair amach. Bhí béal mór ar an mbéar. Bhí fiacla fada géara sa bhéal. Ná, ná, ná maraigh mé! a deir an firín. Táim beag agus níl ionam ach an craiceann agus na cnámha. Má tá ocras ort, ith na cailíní móra ramhra seo. Déanfaidh siad béile breá mór dhuit, ná maraigh mé, agus tabharfaidh mé mo chuid óir agus mo chuid seod duit.
Leis sin, tháinig an t-éan mór anuas arís, rug sé ar an bhfirín, thóg sé suas san aer é. Nuair a bhí sé thuas ar fad, scaoil sé uaidh é. D'fhan an firín san áit ar thit sé. Rith na cailíní agus eagla a gcroí orthu, ach ghlaoigh an béar orthu. Ná bíodh eagla oraibh! a deir sé.
Bhí fhios acu ansin cé bhí acu. A gcara féin, an Béar Mór Dubh, is é a bhí ann! Rith siad ar ais. Ach níorbh é an béar a bhí ann, ach fear breá óg agus cóta de éadach óir air. Mac rí mé! a deir an fear óg. Ghoid an firín sin mo chuid óir agus mo chuid seod uaim. Chuir sé faoi dhraíocht mé. Rinne sé béar díom. Táim sa choill seo riamh ó shin. Níorbh fhéidir an draíocht a bhaint díom go dtí go mbeadh an firín marbh. Tá sé marbh anois agus táim saor ón draíocht. Bhí áthas mór ar na cailíní. Thug siad mac an rí abhaile leo. Bhí áthas mór ar a máthair nuair a d'inis siad an scéal di. Roinnt blianta ina dhiaidh sin, nuair a bhí na cailíní fásta suas, phós mac an Rí Róisín Bán, agus phós a dheartháir Róisín Dearg. Fuair siad an t-ór agus na seoda a ghoid an firín uatha. Bhí teach breá mór acu. Bhí gairdín ar aghaidh an tí amach. Bhí dhá chrann róis sa ghairdín. Bhíodh rósanna bána ar chrann acu. agus bhíodh rósanna dearga ar an gcrann eile, agus mhair siad go léir go sona sásta as sin amach.